Ah, igbo wu igbo ndewonu ọ ka wụkwa nwanne nụ nwoke ah, onye nọ na n'ụlọ ya taa maazị Ihanyichukwu Anyanwụ Ah, eshi m na obi ah, nke onyonyo ndị igbo ya wụ obi igbo tv Ah, na-ekwuru nụ okwu taa na-akpọtụrụ unu asị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ya dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma m ekwuga shị ka onye shiri ya zere aha anyị kwuga ka anyị wu ndụ mmiri ndụ azụ anyị sị mmiri atala ma azụ anwụla anyị sị nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ anyị sị ụka amana m akpa dibịa ma dibịa amakwana m ahụ ụkọ n'ọkụ anyị ekelela elu anyị ekelela ala kelekwa aja ala igbo kelee ihe jere anyị ozi na anyị ejere ozi anyị ekele ikwu anyị ekele ibe anyị ekele ndị ikwu nne kelee ndị ikwu nna kelee ndị ikwu ọgọ maka ihe eji mara igbo ọ wụ ikwu na ibe anyị ekelekwa ibe anyị shị tata ga ụbọchị taa ga-amara anyị mma anyị gbuo n'ihu anyị ga-egbuta na mma anyị gbuo n'azụ anyị ga-egbuta na mma o ji awụ ndị kwuru ka shi kpanakpa ọla arụsị ha n'ụwa aka abụọ ka eji akpa ya m asị ekelekwa m unu ọzọ maka ekele onye eze wụ ugboro atọ asị m ya rịkwara nụ mma ụmụnne ekelee m nụ maka unu wụ ndị eze unu wụ ndị eze maka unu wụ ụmụ onye eze anyị wụ ụmụ anyanwụ ọ chukwu okike ụmụ chineke ka anyị wụ Ah, igbo ka anyị wụ asị m ya rịrị onye ihu mma rịrị onye azụ mma ekele ihe niile ejere igbo ozi kelekwa n'ihe igbo akwa arụ ọrụ Em, taa ọ wụ isiokwu ochie omenala anyị kwumara okwu ah, ije ije na mmụọ onye igbo ịwakọ onwe ya na mmụọ um anyị kwuokwala okwu maka a na-ekwu mmụọ mmụọ mmụọ ndị mmadụ ga na-ajụ sị gịnị wụ mmụọ e nwere ihe dị iche mmụọ mmadụ na chi aha igbo eji akpọ chi wụ mmụọ kwa ka ọ wụ a sị gị chi pụ ụzọ ya wụ mmụọ gị pụ ụzọ e nwekwa ebe a kpọrọ chi ma ha kpọga wụ mmụọ a sị gị chi ukwu chukwu wụ mmụọ ukwu enwe ndị ga-asị ọ wụ mmụọ rị ọtụtụ kwa ndị ga-asị ọ wụ mmụọ kacha ibe ya ya wụ ihe chukwu fụrụ kama okwu ahụ mmụọ chi wụ mmụọ ọ fụtara chi m ama nda mmụọ m ama nda mba mmụọ chi wụ mmụọ ọ họpụtara n'ọkpụ Igbo or e nwere ndị ejikwa na-akpọ ya agbara ọ họpụtara kama anyị kwesịrị ịma ihe Igbo bụ ihe mere anyị ji sị Igbo wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ ya wụ Igbo wụ mmadụ wụkwa chi Igbo wụ mmadụ wụ chi ndị dere akwụkwọ ndị mbụ dere ma ndị ke dere akwụkwọ nsọ gwara gị sị na akwụkwọ okwu eh, na abụ ọma okwu iri na iri asatọ na abụọ na na nke is- na ebe nke isii ọ sị gị na ị wụkwa chi na ị wụ chi maka na o- ọ kpọrọ gị chi kewa akwụkwọ nwa bekee anyị machi ya ozugbo ihe niile nwa bekee dere wụ okwu ụwa kama ọ wụ echi echi ebe ị ma na ihe o doro gị anya akọwala gị ihe ndị ụfọdụ edowe gị anya maka na gị nwa wụ chi nye onwe gị na gị nwa wụkwa chi nye ndụ gị nye nye nye ụwa ị bịara ọ ihe mere na eji sị gị gị na chi gị chi gị wụ mmụọ nọ gị ime ya wụ chi ọ wụ chi mmụọ ahụ nọ gị ime wụ chi maka ọkpụ Igbo chi wụ mmụọ mere na e ji sị gị onye Igbo wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ ị wụ mmadụ wụ chi mere ị ga-eji gị na-eje ije na mmadụ ga-ejekwa ije na mmụọ na-eje ije na mmụọ echichi ike ele ihe mere gị onye Igbo ihe mere gị onye Igbo wụ mmekọrịta gị na mmụọ nwere maka naanị sọ naanị ndị Igbo wụ ndị kọrọ akụkọ ụwa dị tupu eke ụwa ihe mere n'ụwa tupu eke ụwa maka enwere ihe mere n'ụwa tupu eke ụwa enwere ka ụwa dị tupu eke ụwa enwere ihe mere n'ụwa before tupu eke ụwa tupu eke anyanwụ tupu eke ụwa mụ na gị n'ime ya enwere ihe mere n'ụwa enwere ndị nọ na mmụọ esiwu na mmụọ batazie ka ekechi ụwa ha batazi ime ụwa eke ha n'ime ụwa kepụta ha ha enwe anụ arụ ọ ndị a na-akpọ ụmụ anyanwụ ndị mbụ na ndị egede ndị erighị ji erighị ede enweghị ihe oriri ndị gosi- ndị gosiri anyị na anyị nwa wụ chi na anyị kwesịrị ị na-ebi ndụ ka chi na anyị nwa wụ mmụọ nye onwe anyị ndị mere ihe ịrịba ama dị iche iche ndị ga-agwa anyanwụ sị ya guzoro anyanwụ eguzoro ndị ha na anyanwụ na-enwe mmekọrịta ndị ga-agwa mmiri sị mmiri ngwa zoma mmiri ezoma mmiri kwụsị mmiri akwụsị mere anyị onwe ke anyị nwere ike iji na-eme ya na-emekwa ụdị ahụ n'ụbọchị taa maka ọ wụ agbụrụ ahụ ka anyị si ndị ahụ ndị nna anyị ndị ahụ ndị ndị kpọpụtara anyị ụwa mere onye onye Igbo ji rị iche ọ ha mere onye Igbo ji rị iche mere mba niile ji chere ma onye Igbo maka onye Igbo wụ onye ekejiri ekeji Igbo ajila agwọla ọgwụ maka anyị onwe ke anyị agwọla ọgwụ ọgwụ ịkpọ mmụọ ọjọọ mmụọ ndị nna nna anyị ahụ wụ mmụọ ọma ụmụ Igbo ndị mere aka ha ọjọọ anwụjighị ha ama a nwụrụ ha ọnwụ arịrị mere o ji eji adọga onye ọwụla aka ntị fụa n'ime ihe ọjọọ fụa na otu ọjọọ fụa n'ịgwọ ọgwụ fụa na ụka ozugbo ihe ndị wa arụ mere Igbo maka ị wụ gị onwe gị gị ị wụ mmụọ na onwe gị ị wụ chi nye onwe gị ọ gị nwa aka kpa ihe ga-arị ọ gị nwa ga-aka kpa ụbọchị ga-arị ọ gị nwa ga-eme ụbọchị ụbọchị arị kpa i jiri chọọ ya maka ị wụ chi nye onwe gị onye Igbo ji eje ije na mmụọ onye Igbo ji aga ije na mmụọ onye Igbo ji ahazi onwe ya na mmụọ mmụọ wụ ihe eji mara Igbo mere ihe eji ekwu sị onye Igbo onye Igbo n'onwe ke ya wụ chi maka ihe nọ gị ime wụ chi maka ngịnwa bụ chi gị chi gị ahụkwa wụ gị nwa ọ chi gị ngị nwa wụ chi ahụ chi ahụ chi gị ahụ ahụ ga anya mere na enwere ihe ga-eme ndị Igbo a gaa nyoma n'ime mmụọ ihe mere ihe ahụ ji mee maka Igbo mana ihe a na-eme na nkịtị iji kwadowe gị na ọbịbịa gị nwa bịara elu ụwa ọ wụ na nkịtị enwere ihe ị kwọ bịa ị bịaghị bịa ịkụ aka na chọọchị bịaghị bịa ibu ibugharị baịbụl ị nakwa ajụ onwe gị ajụjụ ya ma chukwu ahụ ndị baịbụl gwara gị sị kere gị ka ị gaa elu ụwa na o kere gị sị gị mee mee ihe ọjọọ gị eje ọkụ mmụọ gị mee ihe ọma gị eje ala eze gịnị mere o ji kee gị ụwa gịnị mere o kehụ gị ala eze na-akpọpụta gị jee nwaa gị ọnwụnwa Ihe i kwọ bịa awụghị ebe akụ aka bịa kọọrọ mmadụ kpa ejiri gbaa nnụnụ na-efelaga kpa Meri jiri mụọ Jizọs ọ wụghị ihe i kwọ bịa ị bịara elu ụwa enwere ihe rị mkpa i kwuru ị bịara ebe bụ ime inyere ụwa aka ka ọ hazie ụwa ka ihe rịla ụmụnne gị na ụmụnna gị mma ka ihe rịla ụwa mma o nwere ihe i kwọ bịa o nwere ihe ejila gị aka o nwere oke nyere gị shị gị mee o wee gị nọrọ shi ụlọ oru anya anyasị ị nọ ụka akụga aka shi na mbido afọ ruo na ngwụcha afọ ị nọ ụka enweghị ibe enwe uru ịba n'onwe gị enweghị ihe imegala onwe gị ịcha gị kpere ekpere echega ma ego mmadụ ga-efu gị ọrụ gị shị chineke gị ị fega agọziela gị ya wụ ka a mere anya mechie ụmụ igbo arị maka echiche ya zuru oke arị maka ka ka ewu arahụ ume ka onye ọbụla na chega echiche chega echiche akịpa akịpa chega echiche kpọ ọjọọ kpọ ọjọọ iche ga-awụ onye ihe ya ga-efu ke gị ka iji nwee anwe aka gị enwe onye chega kpa o shi agba mbọ enwe onye chega echiche kpa okike ga-eji gọzie ya kpa ọ ga-eji ihe ọ ga-eme ga-abara ụwa uru bakwa n'onwe ya uru ya wụ ebe anyị nọ ya wụ ebe nsogbu anyị nọ maka igbo amamahụ shị nwo awụ mmadụ nkịtị onye igbo na-ebiga ndụ mmadụ nkịtị chi nwụ ka mmadụ nkịtị maka sị gị bie ndụ mmadụ nkịtị nwụọ ka mmadụ nkịtị elie gị ka mmadụ nkịtị igbo amama shị nwo wụ igbo igbo amama ihe mere nwo ji wụrụ igbo na onye igbo wụ ọkara chi ọkara mmadụ wụ chi n'otu ụzọ wụkwanụ mmadụ n'otu ụzọ onye igbo nwere ike ike okike onye igbo nwere ike ikikere iji kee okike kehọ ihe mere na onye Igbo ọbụla ị hụrụ nwere akara aka onye Igbo nwere ike ikwu okwu okwu ahụ o kwuru emezuo Igbo adịghị alụ ọgụ onye Igbo a na-aba mba gị ba na mba ele gị anya ahapụ gị maka ama shị ọnụ akọrọ onye ọ wụ chi ya ka akọrọ ya Igbo a na-aba mba kama Igbo okwu gbula aka ma i mere m nwa bamara mba kpọma gị iyi kparịma gị ọ wụ ndụ onye Igbo maka eji ahụ nwoke eji agba edegoro ọnụ ama anyị kacha ma ụmụ nwoke ọ ga-ekpuchi ka nwoke lee gị elechaa gị ya aha gị e ekwe kele gị ya ekele gị kelee ihe mere gị maka ọ machiri nwoke ya nwere ihe mere ya nwoke ịkparịgakwana ihe kparịga ịkparịga akparịga ihe ihe megara ya ọ kpa ị ga-eji kelee ya ekele kelekwara anyị kelekwara anyị kelee ihe megara anyị maka nwoke ọla nwere mgbe o ji chegide onwe ya nwoke ọla nwere ihe gagara isi nwoke ọla nwere ihe rụgara ọrụ ọ kpa ndụ onye igbo rị kama ụmụaka ugwu igbo na-anọ n'onye igbo nụrụ onye igbo akọ iri akụkọ nwaanyị ga-akọ nwoke adụ onye ọdụ ọ na nwoke kọga ya ụka nwaanyị ga-ekwu a sị nwaanyị ekwuola arụ ọ na ụmụ nwoke kwuga ya ụmụ nwaanyị na nwoke nwekwana ịhụ ma ahụ nsọfụrụ maka arụ mere Igbo ndị Igbo amụmacha anwụ na awụ anwụ na ime anwụ na ime mmụọ nụkwa na mmanụ na ime mmụọ Igbo amụma ihe mere nwa ji wụrụ mmụọ wụrụ mmanụ ihe bega na na ebe a na-ajụ chele ma ha ga-ebi ihe ọjọọ agbaala afọ n'ala Igbo wụọ omenala ama maka ewu ka ọjọọ maka ewu ka ọma ya na-eme ọ kpa nna nna anyị jiri bie ndụ kama onye makwa ihe lekwa anya jikwa anya okenye eji ele ihe n'akpa na onye ga-amacha ihe wụ ndụ ndụ ndị nna anyị ahụ biri ebiri ụdụ ndụ aghara na ịkara nka maka ọ sị ị sọfụrụ okenye okenye ruo gị aka ụmụaka igbo nwe maka ịma kpa e ji asọfụrụ okenye nwe maka ma kpa e si ekwu ụka ọ wụ ka iwe were ya kwu nwoke nwe maka eke eke nwere ike ichegide mmụọ ya nwe maka e nwere ike ịgba mmụọ ya ụka ọ ka iwe were ya kwu ka emepe ọnụ ya ekwu ya kpa o jiri so ya maka iwe were ya na kwucha ya nụcha ọdụ nụcha ọdụ ya echegharịa ya bụ arọma mgbaghara elekwana iberibe ka ka chefukwana sị ụwa wụ ndidi na ọwụghọla ọhụrụ niile ji ọkpa ahụ ma ọ na-elu ngwọ ka o ji akọ na e nwere ihe mmanụ ga-ahụ ga-agba ya nkịtị hapụ ya maka arịrị mmanụ eri ihe ị ga-emewu ime ka ihe nsogbu hapụ ịbịa ga-egbochi ihe ahụ kama ọ wụ ihe ọla ka ị ga-ekwuru ụka e nwere nwoke ma ọ ga-eme ihe ị ga-eme n'ugo obi ha nwoke ihe kpa e jiri zụọ ndị Igbo ọ kpa ndị gboo jiri zụọ ụmụ nwa ụzọ ọkwa n'onwe m maka a sị oge ọ wụ mmiri niile zoro ka echefula anyị o nwere ihe ị ga-ekwu onye igbo elecha gị elecha gị ya ya sị ime obi ya ọ ya-efufe isi chịmebe ọchị sị okwu dịrịla onye kwuru ya maka aha mmadụ bụ okwu dịrị okwu dịrịwa aha mmadụ okwu dịrịla onye kwuru ya kama igbo ji a- ihe ọbụla ekwuru igbo ji asa okwu ọbụla ekwuru igbo ji asa ọkwanakwa ndị mbụ ji biri ọ kpa ndị ngede ji biri ndụ̀ onye ìgbò wụ ndụ̀ ndụ̀ zhiri ezhi onye ìgbò wụ onye ihe dò ihe o mèrè dòrò anya ihe o mèga dòrò ya anya ọ ihe mèrè o jì wụrụ onye ìgbò ndụ̀ ya wụ ndụ̀ ndụ̀ ndụ̀ rị mmā mèrè nà tupu ha èmee màkà ya nwoke ya kpakọrọ onwe ya nà m̀mụọ ọ wụ̀ a nashà ihe gà-eme ọ kwàdokwaana onwe ya ọ hàzhiela onwe ya ọ̀ rụzhielā màkà ọ mà nà ihe gà-eme kama ọ wụ ndụ anyị biga ugbu ndụ anyị biga ugbu bụ ndụ ọjọọ ma enwema nsọfụrụ chefukwana shi ozugbo m nwoke mgbocha mụọ paga akwụkwọ nsọ isi chefukwa shi ime akwụkwọ nsọ isi a sị nwatakịrị sọpụrụ nne gị na nna gị ka ụbọchị gị wee dị anya ka ị wee kaa nka na ihe ga-eme gị gị kaa nka wụ ịsọpụrụ okenye n'agbanyeghị kama ụkwa nwụchahụrụ ya ọ kwa ihe ndị okenye anyị kụziri anyị maka anyị macha akwụkwọ nsọ e dere ọ kwa akụkọ anyị ka e jiri dee akwụkwọ nsọ na nwa kwatuo okenye ga-ewere ọkụkọ kulie okenye e ji eme eme ka mgbe emume onye mega ụmụaka na-anwụ na-anwụ na ụmụaka na-ajụ sị gịnị gbuga m chefukwana shi ọ ihe ụmụaka mega gbuga m na ndụ ụmụ anyị biga ugbu ndụ anyị biga anyị nwa ndị ikwu ụmụ ụmụ enwema onye chega echiche ọ ihe ba anyị uche anyị eme anyị chọrọ anyị eme chefukwana ihe ọla mmanụ mere ọ ga-ana ụgwọ ọrụ ya ga-ana ahụ ya ndụ ga-ana ya ọ wụ ihe na-eme anyị anyị achọme ebe o shi eme anyị chefukwana shi ọ wụ ndụ anyị biga mere ihe mere anyị ji na anyị ma na-akọwa aka chele mgbe igbo ga-amara anyị ele mgbe igbo ga-awa ha chi ihe nwee ọhụhụ mmụọ nwee ike na-eje ije ahụ na mmụọ nwee ike na-ahazi onwe mmụọ na mmụọ maka onye igbo kwesịrị ịnọ na-ahụ ụzọ onye igbo ekwesịghị ịchọma onye ga-agbara ya afa ọdụ ndị igbo ji agba afa afa ahụ eji eme maka o shi kpa anyị si nọrọ ugbu anyị na-anọ ndụ ọ ga-awụ onye igbo nọrọ e nye gị ihe ndụ he ị ga-anọ ụra abazi gị ụfọdụ gosi gị ha ụfọdụ ihe na ga-emezi onye ịjụ ajụjụ ọ bụ ma ọ bụrụ juru gị anya maka kama ihe ndị ahụ egosila gị na nrọ ya maka na ị gbakọrọ gbakọ gbakọrọ mmụọ gị ọnụ i jikere ejike a nwoke mere eji gosi gị ihe ndị ahụ egosiri gị na mmụọ ihe mere o ji rị mkpa onye Igbo kpakọọ onwe ya ọnụ onye Igbo hazie onwe ya mmanụ onye Igbo nụzie ihe mere o ji rị mkpa ihe mara mma mazie mma ma ịjụ ajụjụ rị mkpa ọ rị mma kama e nwere kpa nwoke eji nụrụ ọwụghị ọla ka ị ga-ajụrụ ajụjụ maka tupu ihe eme ejighị ya eji ejighị ya eji onye Igbo niile a sị na nwoke Igbo ọwụla wụ dibịa gịnị mere e jiri kpuo ya na onye Igbo ọwụla wụ dibịa a gbaga ịsị onye Igbo ọwụla nwere mmanye a manyere ya sị ọ ga na-eje ije na mmụọ ọwụ ihe kwesịrị ekwesị ọwụ ihe iwu kwadoro na onye Igbo ọwụla rị ndụ kwesịrị ịnụ na mmụọ o kwesịrị ịnụ na mmụọ o kwesịrị ịnụ na mmụọ na-eje ije na mmụọ kama ọwụghị ozugbo anyị niile ejega ije na mmụọ ọwụghị ozugbo anyị nsogbu nọ maka anyị ahapụla ihe anyị kwesịrị ime na-emega ihe ọzọ nsogbu nọ nsogbu nọ anyị ahapụla ihe anyị kwesịrị ime na-emega ihe ọzọ i lechakwanụ ihe mega na kpa ihe ji ebega gaa na jụọ onwe gị sị ọwụ aka ka anyị ji ahazi ọwụ aka ka anyị ji emegharị m ọwụ aka ka anyị ji akwado onwe anyị ọwụ aka ka anyị ji afọ aha anyị n'ime maka ọgụ anyị lụga awụkwana ọgụ aka ọgụ igbo lụga wụ ọgụ mmụọ ọgụ mmụọ maka ihe ji igbo ihe ji ụmụ igbo rịa aha ọgwụkwanacha anyị enweghị ike anyị ji emeri ọwụ anyị enweghị ike anyị ji arafu onwe anyị kama anyị nwere ike ndị kama nsogbu anyị nwere wụ ihe Igbo lụga wụ amamihe anyị anụmahụ anyị akpakọghị onwe anyị ọnụ na mmụọ ọwụ ihe Igbo lụga maka ihe mega mekwa na ndị Igbo ji eji ejiri chọọ chi enweghị ntụziaka enweghị ebe a na-atụzigara ụmụ Igbo aka eziga ụmụ Igbo kpa nwe si aga kpa nwe si ahazi onwe nwe maka ihe niile emega emega ya na mmụọ ihe ji Igbo ji Igbo jisi Igbo ike tupukwana Igbo nwere onwe ya Igbo ga-ebu ụzọ nwere onwe nwe na mmụọ maka ya wụ ihe enweghị emere gara maka ihe anyị achọghị ime wụ ime ihe anyị ka ndị nkịtị maka igbo awụhụ ndị nkịtị igbo wụ oke mmanwụ igbo wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ mere na anyị ji chọshị ụmụ igbo niile wa onwe nwụ na mmụọ tupu anyị nwa bulie agha alụga tupu a na-alụ ọgụ alụga kama ndekwe na ndị kwe emee na ya wụrụ mmadụ ole ma ole wụ ndị tetabere n'ụra n'ime mmụọ wara ebe a na-aga wara ihe a na-alụrụ ọgụ maka gị na mmadụ na-eme ị kwesịrị ịwa ebe onye ahụ si emegide gị ị kwesịrị ịwa aka onye ahụ mega ahụ ga-anaba ha ị kwesịrị ịwa ihe mere na onye ahụ ji emega ihe ahụ mega ịwa aha ndị ị ga-enwe ike lụọ ọgụ ahụ ndị Igbo kwesịrị ịwa ha Chukwu Igbo wụ shi ha ahụ lụkwama ọgụ Igbo kwesịrị ịhazi onwe nwụ kwado onwe nwụ jikọọ wali amụọ lụọ ọgụ nwụ kwesịrị ịlụ ha ndị Igbo mee nwụ kwesịrị ime awụ Igbo ọ wụ ya ihe a wụ Igbo ọ wụ ihe ị hụrụ anyị kwuga okwu ya anyị tiga mkpu akpọga akpọkwuga elu akpọkwuga ala akpọkwuga nne akpọkwuga nna akpọkwuga ụmụ okorobịa na agbọghọbịa sịga nwụ. Igbo kwesịrị inwe onwe mụ. Igbo kwesịrị inwe onwe mụ. Oge erula mma ndị Igbo ga-awụ ihe mụ wụ. Oge erula mma Igbo ga-awụ ihe mụ wụ. Igbo kwesịrị inwe onwe mụ. Anyị na-agwụga. Chekwa na akpa ọla ha arịla. Kpa na akpa ọla ha ejilarị. Igbo kwesịrị inwere onwe mụ. Maka ha ọgụ alụga ọ ka ọgụ mba na mba ọgụ akpa uche ọgụ mmụọ ka anyị lụgahị maka ndị anyị na nwụ megahị waracha anyị wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ ha nwa wakwanụ ha nwe inwe ike meri anyị n'ọgụ ọ wụ igbu mmụọ nọ anyị ime ọ wụkwanụ nke mụ bara ba gbuo n'ihi mere elekpa nwụ jiri gbuo ya ewe ala anyị ofufe ofufe ọjọọ ofufe igbu mmadụ ndị be anyị awụrụkwanụ wụba ime ofufe ahụ nakwa na-efe ofufe ahụ efeshi ike kemgbe anyị gbakwa nnafe eme ofufe ahụ ihu imi na anya agwụla anyị anyị akpama ha ahụ maka ọ wụ ofufe anyị fega domara anyị ọnọdụ anyị nọ taa ofufe anyị fega mere anyị enwe ma ihe isi enwe ma ihe emega enwe ma ihe ekwuga nwere isi na ndụ anyị ị na-ele

elegakwana anyị a ndị enweghị uru nwụbara maka enweghị nwa a bara uru ga ajụ nna ya sị nna ya awụmahụ nna ya enwe nwa a bara uru ga afụa sị onye na-awụ nne ya ụmahụ nne ya onye ọzọ na na-awụ nne ya onye ọzọ na na-awụ nna ya onye makwanụ chukwuri ya kpanwụ ji agba gị a ga-afụa gọnarịa nne ya na nna ya maka nna gị wụ chukwu ị hụga anya nne gị wụkwa chukwu ị ma maka ọ wụ ndị ị ma na bụ ndị nyere gị ndụ kama igbo emechaa na ha bụ ndị niile igbo agọnarala nna igbo agọnarala nne a nakwa ekwu ka e, ka e mere eme asha na aka ka ụdara mere amị ya bụ ihe ka ugbu ụmụ igbo na-akwụgawo anwụ na shi Israel bịa ekwugamahụ ke ke ndị ụka mere anyị kwumagara nke Christianity mere anyị ha na-akwuga okwu ya na-awụ ndị ara akọga akụkọ akụga ekwe ọkpọkwụgwọ ụmụ igbo wee nwụ shi nwụ shi Izrel bịa here aha mere igbo hekwana ihe mere igbo iji igbo na mmụọ ji onwe gị ahụ isi maka igbo awa bụ onwe mmụọ tupu mmadụ ebuli njem gawa ije na mmụọ ị ga-awa onwe gị wajuo onwe gị ọfụma igbo kwesịrị ịwa onwe mmụọ ọkwana ihe mere anyị jiri fụa Fụa n'Obi Igbo TV ka anyị nwee ike metu olu wedu olu ala kọwala Igbo na Igbo wụ ndị Igbo wụ ebe Igbo si ka ụmụ anyị ma anyị ndị ka ọ hapụ ịgbagwoju m anya ka anyị mụ aka ihe ri iche ndị dọga ndọrọ ndọrọ na-ekwu eri na nga ebe ekwuga eziokwu na ebe eziokwu nọ ke wụ eziokwu wụ onye Igbo wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ onye Igbo wụ onye kwesịrị na-eje ije na mmụọ onye Igbo wụ chi nye ndị ọzọ maka ọ wụ anyị nwa wụ ndị nwere mmụọ ike ihe niile ị hụrụ elu ụwa taa ọ wụ aka ndị Igbo ka o si fụa ọ wụ Igbo kere ya obodo niile ị hụrụ e himara mega ọfụma ọ wụ Igbo himara ya maka ọ bụ okike jiri kee anyị ọ wụ ihe anyị kwesịrị ị na-arụ ịhazi ihe ike okike ịkwado mmụọ ndị obodo ndị ọzọ ọ wụ ihe anyị kwesịrị ị na-arụ na ndị Igbo kama ị ga-arụ ya dagaga ahụ onwe gị ka onye Igbo daga ama ihe Igbo fụara daga ama ihe mere i ji wụrụ onye Igbo daga ama ihe mere i ji bịa ụwa daga ama na ị wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ haji onwe gị ka mmụọ hajikwana onwe gị ka mmadụ ị ga ama ihe Igbo mega daga haji onwe gị hajiji onwe gị ọfụma ọ wụ ihe mere ọ wụkwana ya mere anyị ji fụa chi anyị n'Obi Igbo anyị nwee ike kọwara ụmụnna anyị kuziere ha aka chi ha ka e wee jụkwu maka ha eri aha mere igbo arụ mere igbo arụ mere igbo maka ụmụ igbo adafeela adafula ụzọ achọghịkwa na ha ịyọghachi ụmụ igbo wu ndị eji eji eje mba ụmụ igbo wu ndị eji akọ akụkọ eji akọ akọ ya na-ada ụda ntị na ya na-ada ụda ọ ihe igbo wu kama igbo agafeela igbo efuola mba Igbo efuola mba Igbo efuola mba Igbo efuola mba ọ ihe mere na anyị ji sị Igbo laghachi azụ bịa wụrụ ihe ha wụ Igbo laghachi azụ bịa wụrụ ihe ha wụ maka onye Igbo kwesịrị ịwụ onye nọ na mmụọ onye Igbo kwesịrị ịwụ onye uche ya nọ n'ihe ọ na-eme onye mmụọ na-edu onye nwere onye eji asụsụ eji asụ n'ime mmụọ onye onye ya na mmụọ na-emekọrịta ọ ihe mere m ji gwa unu na e nwere ka Igbo si eme ihe Igbo a na-eme Igbo a na-anọrọ sị na ha fere ofufe Igbo na-eme ihe bekee na-akpọ bargain maka Igbo na onwe ke ha wụkwa mmụọ ị na-akpọzi mmụọ ndị ahụ gị na ha ekwu kwurịtara mmụọ and mmụọ na mmụọ ekwurịtara okwu gị unu eme agụ ọgụ kwurịtara okwu kwekọrịta n'ihe ọ ga-emere gị na ihe ị ga-emere ya maka ya nwa na onwe ya wụ mmụọ anọ n'elu ụwa e nwere ihe ndị ọ ga-achọ ime n'ụwa ọ ga-emenwu ya maka ọ wụ mmụọ ka ọ wụ ee ọ ga-asịkwa gị mere ya ee gị emekwara ya iji na-awaka ya iji na-enye ya mmụọ ike ya nwa na onwe ke ya emekwana gị ka o kwesịrị ime na gị maka ọ wụ ihe ọla ka mmadụ ga-emere onwe ya igbo wu ndị nọ na mmụọ igbo wu ndị o doro anya ije mmụọ doro anya dozie anya ọfụma mere na onye igbo jiri chọọ onye igbo na-agwa gị ya gwa gị sị gị na ya wụ ọkara mmadụ na ya wụ ọkara mmụọ na ya wụ ọkara mmadụ na ọkara mmụọ n'ihe ọ mega ihe e ziri ya na mmụọ ntụziaka e nyere ya na mmụọ wụ ihe ọ mega na mbọ niile ọ gbaga na ọ wụ ihe ya nwa na onwe ke ya ihe doro ya anya na mmụọ ka ọ haziga onye Igbo bịa kuziere gị ka eji ka esi efe ofufe na mmụọ ihe nọ n'ofufe nru gwa gị na ya na ndị ichie ya dị na mma ya na chi ya dị na mma gwa gị na ọ rụọla agwụ ya na o kutatala ndị mmiri ya onye igbo onye igbo ya agwa gị na ya nwe enweela ike nga maka ihe ndị a wụcha ije mmadụ eji eje na mmụọ ihe mmadụ eji akwado onwe ya tupu ọ fụọ njem njem a sị na ọ wụ ije ụwa maka onye igbo niile kwesịrị ịwa ihe nọ na ya na mmụọ ka o si aga na mmụọ ọ ya ha ekwuga gị bịa lee ya gị lecha ya ga-ahụchiri na anyị nọ azụ na uche anyị afụọla ihe a na-eme maka ọ wụ ihe anyị ihe anyị hụrụ ba nkụzi ka a kụziga nwa bekee bịa mee anyị mee anyị puppy kpọrọ anyị kpọtụ anyị na ihe anyị kwesịrị ime na ihe eji eme onye unu ka nụgakwa olu ya wụ maazị iheanyịchukwu anyanwụ ọ kwa n'obi igbo tv ya wụ obi ndị Igbo ebe a na-agbasa ozi ihe onyonyo ka m si na-ekwuru unu asị m ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị ihe anyị na-ekwu ka onye Igbo nwere ike ije isi eje ije na mmụọ ihe jikọtara onye Igbo na mmụọ na ije mmụọ e mee ekwukwa sị ya rịrị nwoke mma rịrị nwaanyị mma a sị e kwesịrị ịwụ a na ịwụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ ọ ya mere gị onye Igbo ọ ihe mere i ji wụrụ Igbo oyibo ka ị nwee ike na-ahazi onwe gị bido njem ọ bara uru ọ rị mma mmadụ ịwa onwe ya gwọ ebe isi maka ihe agwọ mụrụ aha ito ogologo ọ agụ agụ ji amụ agụ ee agụ ejila amụ nwa nkịta agụ ejila amụ nwa ee enwe nta ha eji amụ nwa agụ unu wụ ụmụ anyanwụ unu wụ ụmụ ndị mbụ na ndị egede unu wụ ụmụ ndị ọkpụ ee ọ ihe mekwa nna unu ji wụrụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ ndị mụrụ unu wụ chi na onwe ha unu awụkwa chi ee ya gajiele unu anyị hụrụ echi ọzọ